an balimaw an ka foli b'aw ye aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ asalamu alekum warahamatulahi wabarakatuhu nin ye wideyo kɛrɛnkɛrɛn ye ka ɲɛsin an balima cɛ ma n'o ye an ka komediyɛn dɔ ye a tɔgɔ ye hamadi a ye ɲininkali dɔ kɛ an bɛna o ɲininkali bila an b'o lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ an bɛna ɲininkali in jaabi jeliba surɔ ne ko n bɛ safo seli dɔrɔn ne sunɔgɔra amadi o setana ka baara de sa setana dɔ doli la dɔrɔn a bɔn donc ni mɔgɔ ye kojugu kɛ dɔrɔn sitanɛ de y'i nɛgɛ setana de y'i nɛgɛ k'i bila hamadi ɔ sitanɛ de fana kɛra fɛn ye min fɔlɔfɔlɔ ye kojugu kɛ n'o ye ka ala kan sɔsɔ k'i ban ka sujudu bin adamaden ye fɛn jumɛn de ye sitanɛ nɛgɛ amadi ala de b'o dɔn kana n'a ɲininka ni ɲininkali sugu ninnu na dɛ ayi ayi jeliba
diinɛ yɛrɛ dabɔra o de kama n'i ma min faamu diinɛ na i bɛ ɲininkali kɛ karamɔgɔw ah. dabɔra o de kama ah, fɛn jumɛn de ye sitanɛ nɛgɛ n'a fana ye kojugu kɛ ou bien ala y'a dabɔ a kama k'ale da ten tɔ parce que ko ala bɛ ko nata bɛɛ ye a banna i b'a sɔrɔ ala y'a dɔn de k'a dilan o cogo kelen na amadi kana n'a ɲininka a y'a dɔn dɛ
ayi jeliba ah. u m'a fɔ ko ala ye kira da k'a dusukun ko k'a jɛ fo ka taa kira sa ko kira ma ala kota kɛ amadi o kɛla kɛ k'a dusukun sanuya pewu parce que ala kalenna a kan a ti danfɛn wɛrɛ da i ma ah, sitanɛ fɛnɛ tun y'a ka danfɛn ye mun na a ma sitanɛ da ten tɔ a banna i b'a sɔrɔ a ye sitanɛ dan o de kama walasa a k'ale i ban ale walasa a k'a kunna goya awɔ

parce que ala bi ko nata bɛɛ dɔn ni ala bi ko nata bɛɛ dɔn o kɔrɔ k'a y'a dɔn ko sitanɛ bɛn'i ban ale bolo ka tila ka sitanɛ dan mun na o wagati la ɲuman ni juguman yɛrɛ tun tɛ yen donc ɲuman dɔrɔn de tun kan ka kɛ yen nɔ parce que o wagati y'a sɔrɔ jahanɛmɛ ni alijinɛ ma da o ko ninnu bɛɛ kɔfɛ de alijinɛ ni jahanɛmɛ kalanden ne kɔni ma dɔrɔ dɔn n'amadi amadi

sitana de bɛ adamaden nɛgɛ nka jɔnni ye sitana nɛgɛn fo a banna ka sujudu bin adamaden n'a kɛra ala de ye a bila o la munna ala b'a dan ka tila k'a kunna goya nin de ye ɲininkali ye ni n y'a faamu alihamudulilahi an b'a fɔ Ala subahanahu wa taala a ye danni kɛ masa min de don hikma masa de don tilenya masa de don i k'a dɔn k'a fɔ k'a fɔ ko ala ka mɔgɔ dɔ dan walima ka fɛn dɔ dan k'o bila kɛwale dɔ la ka tila ka taa o jangata o ala tɛ sitana mɛlɛkɛ ani adamaden danfɛn kelenw tɛ bɛɛ n'a ka rɔli de don n'an ye mɛlɛkɛ lajɛ ala ye mɛlɛkɛ dan ka bila baara min na mɛlɛkɛ tɛ se ka ala sɔsɔ mɛlɛkɛw tɛ ala sɔsɔ dɔn ala y'u dan ni o de ye naturellement o de kama sara tɛ mɛlɛkɛ ye piseke i bɛ sara fɛn de la i bɛ effort kɛ fɛn min na nka mɛlɛkɛw olu tɛ se ka ala sɔsɔ la yasuna ala u tɛ se ka ala sɔsɔ u danna ni o de ye naturel de don donc sara t'u ye filanan sitana sitana fana ye fankelen ma ye i n'a fɔ mɛlɛkɛw Nka u ka baaraw tɛ kelen ye sitana ka baara o de ye adamaden nɛgɛnni ye ka adamaden lafili ka adamaden bɔ siratigɛ tilennen kan o y'a ka baara de ye ale fana tɛ ɲuman dɔn ala y'a dan ni o de ye naturel de yala o sitana in bɛna taa jankata wa piseke Ala y'a dan n'o de ye a bɛ Ala ka baara de la koyi Ala de y'a bila o baara la fo an k'o de faamu n'i m'a faamu sitana Ala subahana wataala y'a dan walasa a ka ɛkizamɛn k'an kun ka an éprouver n'i ma o faamu an ka gufɛrɛnamanw ekɔli ɲɛmaaw u bɛ système min sigi ekɔli la i b'a ye ɛkizamɛn b'a la compo b'a la u bɛ question ɲagaminen dɔw di mɔgɔw ma professeur dɔw walima enseignant dɔw n'a fɔra ko baki bɛ yen walima dɛfu bɛ yen question ɲagaminen dɔ de bɛ di mɔgɔw ma k'u k'o ɲɛnabɔ walasa ka mɔgɔw éprouver n'a fɔra ɛkizamɛn o de ye ɛkizamɛn o sɛgɛsɛgɛ ni min ye kalan kɛ ni min ye kalan in faamu i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye jaabi ɲuman di sa o bɛ taa classe supérieure la o bɛ ɲɛtaga sɔrɔ nka ni min ma se ka question in ɲɛnabɔ o bɛ to kɔ Nka o ɛkizamɛn in na ni min ma pase i b'a ye o bɛ tɔɔrɔ o bɛ kasi o bɛ to kɔ a miiriya bɛ kɛ a ka échec in na san kuru kara wa an yɛrɛ b'a ye réseaux sociaux kan ko dɔw ma baki sɔrɔ u y'u yɛrɛ faga nka tɛ jalaki o la o an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ guvɛrɛnɛman bɛ baara ɲuman de la walasa jijabagaw ka dɔn ani salibagatɔw se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ɔ o baara in senfɛ i b'a ye bɛɛ bɛ efɔri kɛ ka se ka dɔnniya sɔrɔ o cogoya kelen de la ala subahana wataala ye sitana dan ka ɛgizamɛn kɛ anw kun nka a ye sitana dan sitana de bɛ an lafili an y'a fɔ sitana kote kelen de b'ale la mɛlɛkɛ kote kelen de bɛ ale fana la mɛlɛkɛ tɛ ala sɔsɔ sitana kɔni ale bɛ an nɛgɛn k'an bila kota kɔnɔ nka o kote fila in bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden na mɛlɛkɛya o bɛ an na sitanaya o bɛ an na ala subahana wataala y'an dan ko a tilara k'a fɔ wahadayinahu najidayi ko a ye sira fila yira an na sitanaya sira ani mɛlɛkɛya sira o kɔrɔ de ye kota sira ani ɲuman sira ka tila k'a yira an na k'a fɔ nin de ye ɲuman sira ye n'a y'o ta aw bɛ se ne ala ma nin de ye juguman sira ye n'a y'o ta aw bɛ to kɔ dɛ aw bɛ kunnagoya ɔ min fana bɛna aw bila kota sira in kan ka o ko fɔ aw ye ko o ye aw jugu de ye a y'a ta aw jugu ye I y'a ye a bɛ i n'a fɔ baki ni dɛfu kɔnpo a ye min kalan o ɛgizamɛn de bɛ kɛ aw kun o cogoya kelen na ala y'a bɛɛ fɔ an ye k'a bila ɔ sisan a ye sitana ka lihala bɛɛ fɔ an ye sitana min bɛna na an epuruve ni maa min sera ka jija kɛ sa ka bɔ sitana bolo olu bɛ tagaɲɛ sɔrɔ ka ala masurunya sɔrɔ nka minnu n'olu taara sitana ka sira kan sa olu bɛ to kɔ i n'a fɔ maa min ma se ka dɛfu sɔrɔ maa min ma baki sɔrɔ yan an b'a ye k'a fɔ siga t'a la i b'a ye k'a fɔ jijabagaw bɛ dɔn limaniyabagaw bɛ dɔn nin sira de fɛ i b'a ye k'a fɔ adamaden de bɛ efɔri kɛ sira fila in kan ka se ka bɔ sitana bolo k'a yɛrɛ kɛ mɛlɛkɛ ye hali adamaden bɛ se ka tɛmɛ mɛlɛkɛ la o sira fɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ sara o de la an ka efɔri la nka sara tɛ mɛlɛkɛ ye ɔ sisan komi o yɔrɔ faamuna ɔ sitana min b'o baara la ala de y'a dan k'a bila o baara in na yala jangata bɛ sitana ye wa pisike ala de b'a bila baara yala ala bɛn'a jangata wa an t'a fɛ wideyo in ka janya an bɛna na wideyo filanan na ka na o walawala yala ala bɛ sitana jangata pisike a fɔra ko sitana bɛna don tasuma kɔnɔ yala jangata de b'a ye wa an bɛna o jaabi ɔ o kɔfɛ fana sitana yɛrɛ munna an b'a fɔ ko a dangalen don munna an ka kan k'a k'an jugu ye n'a kɛra ala y'a dan o baara de kama munna an bɛna o fana jaabi ani sabanan yala ala subhanahu wa taala ye mɔgɔ dan ka tila ka a fili wa ka fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen ala y'o dan sigi ka fɔ ko e ka kan ka fili de e ka kan ka kɛ tasuma donko de e ka kan ka kɛ alijinɛ donko de an bɛna o bɛɛ jaabi wideyo filanan kɔnɔ insalahu ala ka faamuya di ne ni aw ma wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatuhu